ndị kpom watch this video now as you're watching this video it happened abroad let me call the, let me not call the country for security reason ị fụ ka esi ezu ori onye ori ga-abịa na banki ọsọ ọkwa mma ịfụ mma nachalụ ife ọ nachalụ waa mana ọ bụrụ be anyị na ọ bụrụ be anyị ụmụazị gbalịsịa isi isi n'elu Upper Iweka gburu mma banye Asaba ịfụ na simple ịfụ na onye a melụdị sin na enwere ike before 30 minutes ejidegwu ya etikwa ya n'ime yes ọ nọ fam how many months fa na-anọ how many days ọ pụtakwa o nwere onye ọ hurtụ mana be anyị bụ na mmadụ ga-abịa izu ori ihe ebugoro ụzọ gbajie gị ọkpa i wee ma na ọ na-eme asị iweta ya iweta ya be anyị asị gị bring am nwanne igbu oge o nwee kpu mgbu o nwee ụla a na-akpọ kpu mgbu akwa gị kpu mgbu 5 hours ị fụberọ ụzọ anyị ezucha ya ori mana ị fụberọ ụzọ ihe esi na be gị ei aka ori ndebe anyị adịrọ mma so ife m na-ayọ biko nu o nwere ebe ori adịrọ ọ dịkwu n'obodo oyibo unu fụrụ ya but na fa arị emerụ mmadụ arụ fa arị agbagbu mmadụ since m n'obodo a afụbeghị m ebe a sị na onye ori zusi ori gbagbuo mmadụ kwafuo ọbala afụbeghị m ya afụbeghị m ya mana be anyị everyday story every day agbagbuo mmadụ na-abụ anara onye a moto gbagbuo anara onye a akpa ya na ọjụ na just common na ya asị mmadụ weta key moto ọ jụ na onye weta key moto a efie ya ozigbo ị na-efi mmadụ ka asị na ọ gị kelụ mmadụ common fonu ka a na-asị mmadụ weta fonu n'Upper Iweka iwe na-eji na ihe weta fonu nwanne akwanye gị ya nwanne eh, common phone ego na iwere ya kwafuo ọbala mmadụ nwanne ị believe na ọga anyị ga-ebu mana ọ bụcharakwa gị anyị alụkwa amalụ na ụmụ nwaanyị na-ata afụfụ achị nwa nwanne ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ee wee mara afụfụ ụmụ nwaanyị na-ata wee mụọ nwa nine months abaa labour room ụfọdụ ụfọdụ bleeding na-agbagbu ụfọdụ ụfọdụ ga-anọ one hour two hours a na-achị nwa a na-ekpe ekpele ka ọ ga-abụ nwaanyị chisịa nwa mụta nwa i welu because of foonu pịagbuo mmadụ welu because of car key moto gbuo mmadụ gị nwa ahụ na-egbu mmadụ mala amala na e mekwa gịnị a mụkwara ị ka e si mụọ onye ọzọ a kọọrọ gị afụfụ nne gị tala oge o bu ị n'afọ gị nwa na-apịa na igwe apịagbu mmadụ ị ma na ọ bụrụ na akụ kwesịrị isi dị ori dị everywhere mana nke ana Igbo ya benata ori anyị ma na ori enwerọ ike ịkwụsị akwụsị na the whole world etu ị fụ ka nke ndị ọcha dị onye ya ga mma ya ha ya were mma nachara ị foonu ma ọ nachara gị ego i ji n'aka ma ọ nachara gị ATM waa ori agụụ mana nke be anyị bụ bụ na anyị na-eri anyị mmadụ ga na-ezu gị ori na-ezu gị ori agụụ na-ezu gị ori na o nwerọ ife ị ga-eme na-ezu gị ori na gọọmenti adịrọ mma na-ajụzi onye afụ ị na-ezu ori ọ nya mee na gọọmenti adịrọ mma onye afụ i ji ọnụma anyị niile ahụ wee na-ezu ori ọ nya bụ gọọmenti anyway sha ọ dị n'uche m kwuo n'ọnụ o mana ọnụ o si abịa m ka m esi ekwu ya share this video after you watch this video but what I say na nwanne ọ confirm true kpọọ ya ngwa ya ekene m ụnụ ọ ka bụ manyigo tv anyị adịrọ ịbụa I love you all